si na aka aja aja na-ebute aka mmanụ mmanụ ya mere na ngana kpuchie ute agụụ ekpughee ya ihe ndị igbo anyị na-emezi tata bụ onye onye korokoro ọ gbaba na nke dibịa ga na-achọ isiba akalaka ya na be dibịa ka ị na-achọ akalaka gị mana a ma na dibịa niile most dibịa e nwere nke tata na-achọ ebe ha ga-esi wee ha na-achọ akpa fa i were nke gị ị na-eje enye nwa dibịa ọ lụọ o sielu gị ọgwụ tata echi niile na chi eto o sielu gị ọgwụ ọzọ ị sị ya na nke ọ gwọrọ mbụ na ọ garọ aga ọ sị gị mba na o nwere isi ime na i metelọ gị bịa ka e meelụ gị nke ahụ ndị be anyị hapụnụ be dibịa pụtawa ị na-eme omenala omenala gị ekwesịrọ ibido na be dibịa omenala gị kwesịrị ibido na ka i si wee malụ onye bụ chi gị mana ịmalụ onye bụ chi gị abụrọ na be dibịa ka ị ya-ama onye bụ chi gị maka o nwere ihe ị ga-esi wee jee dibịa i jee tata dibịa nke a agwa gị i jee be dibịa ọzọ agwa gị ị ma mmazi nke bụ eziokwu ị na-agbaghalị na ị na-achọ chi gị na-achọ chi gị whereas na i were ọjị gọkuo onye ahụ bụ onye ahụ bụ chi gị ya bịa na ọ ga-aza gị ihe anụnwa bụ ihe ada agwa anyị omenala anyị na-eme kwesịrị ibido na be nna anyị ị chọgara mmụọ ikwu nne gị ị chọọ mmụọ be nna gị n'ịmala ife ị ga-eme na ọ bụrụ na ọ dụ o sika ike na ndị be ụnụ etikpọgo mmụọ ahụ na mmụọ ahụ enweghịzi okwu mmụọ ọbụla nọ n'obodo ụnụ gbasịsịa akpụkpọ gị nọọ n'ezi be nna gị gọọ ọfọ were ọjị gwa ndị ichie na gboo gorokwa ọjị gaa ikwu nne gị i ruo ikwu nne gị ị gbasịsịa ihe ị gba n'ụkwụ ị gọba ọfọ ebe ahụ sị mmụọ ahụ na ọ nya ka ị na-ewetara sị ndị ichie na gboo na ọ nya ka ị na-awala ọjị anụ maka i mesịa ya laba i mesịa nke ahụ naba gachi ya n'ihu ọlụ gị lụwa ọlụ gị ọ bụrụ bụrụ bụrụ bụrụ na efukwa gị ife ọma i gokọsịrị ife ọnụ na-eli bịa na ngwuru be nna gị ọ bịa na ngwuru ikwu nne gị i sie ite ebe ahụ isi ite a na-agwa gị bụ ị kpọọ ụmụnne gị ị kpọọ ndị ụmụ nwaanyị ị kpọọ ụmụnna gị ha bịa ebe a ha gọọlụ gị ọfọ gị na ha jikọọ ngwa ịtụsalụ mmụọ nke gị na ha likọ na mmụọ na ọ bụrụ na mmụọ ahụ anọrọ mana ọ bụrụ na mmụọ ahụ nọ gawa n'obi mmụọ ahụ ọ gụrụ gụrụ gụrụ na ọ bụrụ na mmụọ ahụ sị gị na ị ga-amalili ya ị chọọ ma na o nwere ebe a dọnalụ mmụọ ahụ na ndị gboo na-adọnatalụ mmụọ adọnata maka ndị gboo si wee mee ya bụ nọ e nwere ike ọ bụrụ na ọ nwere mmụọ obodo nọ adọlụ mmụọ ahụ dọta ya nke a na-etikpo bụrụ nke nọ n'ime ngwu mana nke nọ n'obodo etikpobere i jewe n'ihu ya na nke nọ n'obodo ọ ha nwa ga-enyere gị aka ịma ife bụ akalaka gị dibịa ama ngwa gị ife bụ akalaka gị manụkwa amanụ na akalaka onye na-edu gị ihe ahụ bụ akalaka gị ya na-edu gị ọ na-edu gị ije ọ na-abụ ị na-eme ife ị na-ekiri ị na-agbakasị alụ wee na-eme ihe ahụ ọ bụlụ ife na-abụ ọ na-eli gị nri n'alụ ma na akalaka gị abụghị ebe ahụ ka ọ dị mana ọ bụlụ ife ị na-eme no stress ị na-adọsi onwe gị ịnọ ha na anọ itinye ha na ma na ebe a ka akalaka gị ihe ahụ na-abụ ị na-eme ọ na-enye gị obi aṅụrị ihe ahụ ị na-eme ọ na-enye gị obi ụtọ nya bụ akalaka gị ọ bụrụ ife ahụ ị na-eme iwe a na-ewe gị ọsụkọ ọsọ a na-asụ gị pụtawa ebe ahụ pụtawa ebe ahụ chọọ ife bụ akalaka gị ahụ mana isite nọọ ka i je na nke dibịa ka dibịa gwa gị akalaka gị ị na-eme mistake ntụka ọgwụ na ndị jelu na nke dibịa dibịa sị ha nekwe ihe ị ga-eme bụ na ọ dapụtara ọ gbalụ fa n'afa ọ bụrụ ndị kụchara ọkpa je na nke dibịa sị dibịa gbaara m afa ka m malụ ihe bụ akalaka m ntụka ọgwụ anyị ga-eji na nwayọọ wee na-eme ọdịnala anyị ga-eji na nwayọọ i bido na mmụọ be nna gị ị na-aga na-akwago nke bụ na ndị ụka tikpola anyị ife mana o nyere anyị ihe ndị oyibo kpọrọ opportunity ya mere ka ihe bụ opportunity ahụ opportunity ahụ ndị ọcha wetara anyị bụ na e nyere anyị the opportunity ịhapụ anyị ka anyị mụọ ọdịnala ka anyị dee maka ọdịnala let's learn about it e nye anyị the personal choice ịbanye n'ebe ife omenala ọ dị ịbanye nke a bụ nọ maka o nwere ndị mmadụ na-aghọtara a mụnye gị n'ife ịma aghọtacha ife ahụ ma amụnye gị n'ife mana ọ bụrụ ife iji aka gị wee chọpụwa iji aka wee mụta ya maka nke na eziokwu bụ na ndị na-eme omenala tata na-eme nke ezigbo bụ na ha chọwara eziokwu wee chọpụwa ya wee chọta ya n'ọdịnala nwa ndị bịa nwere crisis eh, identity crisis religious crisis o duwe fa dute ha na nke obi ha nabata ha na-eme na-eme ya mma mana ọ bụrụ nke ahụ amụnye gị n'ime ị ga na-ekwelu maka ịmalụ n'ife ha gwaziri gị ka ị na-ekwelu zuru na-eme mana ọ bụrụ nke ahụ ịchọpụrụ achọpụ inwego a very good understanding about it ya mere ndị be anyị ọ ka mma before i mebe omenala jiri nwayọọ chọwa jụwa ese gụba akwụkwọ chọba chọba kwetagoro n'ime onwe gị na ndụ dị n'ife a ghọtagoro ife nọ n'ime ya ịghọtacha ya i wee banyewezi mewe omenala mana asịzikwana ka ijiri maka na ị chọrọ ego n'ife na-esiri gị ike mabanye n'ime ọdịnala ị ga-adọtafi ụzọ ọ ntụ ka ọwụ ya gazie ma ọ bụrụ na kịta bụ izizi na-esonye m biko tụsalụ m ozi a sonyekwenụ m ka anyị wee na-ebili na-akwụdokwa n'omenala anyị na-akwụ ọzọ ụmụ anyị ama eteta ụla ụtụtụ fụ anyị na anyị nwere eme ha ife na anyị nwere eme na ha ada aga n'iru ya gazie